Tili kuno ku Mbenje Island ku Salima, malo amene ali pansi pa Senior Chief Makanjira, koma pano ndikucheza ndi agulupu a mpiringidzo amene tabwera nawo pa chilumba pano kutiuza zambiri za malo ano. Kuyenda kuchoka ku Chikombe Beach kubwera kuno tinakumana ndi bwato limene linanyamula anthu sinaonemo munthu wamkazi kufika pano ndevu zokha zokha palibe munthu wamkazi zoona zangochitika kapena ndi mmene zimakhalira ndi chikhalidwe cha malo ano sipafika munthu wamkazi wa? ayi sipafika munthu wamkazi chilenge ndipo kuchoka 1920 kachani kaya mpaka na lero kuno munthu wamkazi saponda bwa kunoko m20 kaya mu 20 chani apa Ehe. 2000 chakutimu Ehe. kuna adzabwera mzungu wina kuchoka ku japan oho ameneyo dzina lake timati kada mmadziwa inu azathu azungu ndi amakani Yeah. amadelera chikhalidwe zawo inde amayi amenewo anadelera chinenero chathu tidawuzula amayi kumbenje nkovuta Eh. musakwanitse inu kupita kumbenje mudawauza ndithu tidawawuza ndithu ngati mlendo wathu fa chimodzimodzi ino mwafika Yeah. makuwuzani nje kuti umene Malamulo kulichoka ake, timatele, kulijani timatele, kulijani timatele, yeah. moti chenje mkakaiwa na msakathawe Simuiwona njoka panopa? Ndiye kada. Kada atafika laini ya Kasera, kada anadwala mwadzidzidzi. Laini ya Kasera ndikuti mwayandikira kufika. Uya- uyandikira, chanu kutayamba kulowa Mbenje. Yes. Mayi anadwala mwadzidzidzi kwambiri. Kudwala osati kwa masewera. Eh? Mpaka ifeyo kufika pomada nkhawa. Nthawi imeneyo tidali ndi bambo a Kalemba. Ndi amene anali chairman wa kutseka ndi kutsakula. Yes. Bambo Malemu John Vumbwe anali vice chairman wa bambo Kalemba. Nthawi imeneyo ine ndinali member wa o- wa bungwe la kuyang'anira ku Mbenje kutseka ndi kutsakula Yes. mpiringidzo Eh. nthawi ndinali nawo ndipo nthawi imeneyo Kada adadwala ndipo abambo aja anatangwanika pofuna achikulire tinali ni nkhuni ngati mukuzona zimbali mukuzona Eh. pasi ndi adamanga mtolo ni mlaza atatenga pamene paja adapempherapemphera kuteteteta kuteteteta kenaka anatenga mlaza nkumasula nkummanga mkhosi adammanga mkhosi mayi uja anayamba kupezako bwino kudwala kwake amatani amaonetsa njala.
amaonetsa kusaza komanso adaonetsa thupi lake lonse kwangolobodoka ngati kuti mwina alibenso mafupa Oh, oh. Eh, chifukwa mbuyomo timati kafika madzi amenewo ndekuti pamaoneka chimunthu choyera ngati muonekera mu wachakhaza Eya. koma ali mzimayi koma moyera ali munthu koma ali wokongola kwambiri koma wakuchokera wangobuka pa- pa- pakati pa madzi koma inu koma uchokosa kulani kodi osakudziwa ndi nchifukwa nthawi imene makolo amati akamabwera kuno amakalawira kwa mfumu nkuwapatsa kaufa kachananena kaja kaphala kachananena kaja nkumabwera kuno nkumafika pamene nkutetateta ni sembe yawo pamene pajapo chinthu chimangobira chokha dwi chapita basi iwo anthu aja nkumabwera kuno agwiragwira ntchito zawo nkumapitanso nde uyu apa atapemphedwa pemphedwa nkufakira kamene kwaja kenaka kuti thupi laja lalimba adammanga kanthu mkhosi kamlaza kuno Ehe. Eh, adamanga fundo fundo fundo fundo Ehe, fundo folo. folo ya amenezo si mankhwala yayi koma adali mwambo umene makolo awo amatani kodi amapanga amunthu akomana nzozizwa ngati zimenezozo Okay. ndiye atapanga zimene zijazo anoti munthu thupija labwereramo lalimba monga ifene pano unitera apa po ndikhoza kulimbalimba Eh, bwinobwino. ndiye amati ali paliponse amangotifuka ngati palibe mafupa Ulobodoka. ulobodoka ngati mmene amachitira zathu ku kalonga uku ndidaonako malo ena ah, kumene kwaphoka uku Eh. amati ukachita mwano amankusola Araba mafupa kusolve arungo Eh, unjikika eh, mu njoyi. kukunjika yapopo ndeme Sizenge okhayo okhayo. kwankanyi mnofunofu Eh. mene zidamuchitikira kunoko atafika laini akaselani Ah. ndipo zidachitika njo atamupaka kanthu kaja munthu anonetseru alimba koma tinali ndi nkhawa tidati tibwerere Eh. Ah, kenaka mwataja kuti atikabwere palisokoneza te tikafike amene basi apo ndikuti watimira mulungu atetezeka amene Yes. titasiya kuti tafika pamwala wapo bwera botiro apomo Eya. pamene pana ziri mayi uja anayamba thupi lija kufokeratu tsopano wayambanso kufoka ndipo sadatuluke tidakhala kuno ndipo tinasiya kumene uja akubwerabwera tonse kudzatsika kuno boti kugwesa mja adakhala ameneje mpaka adachokera komweko moti mm, mkulu wina adatenga njoka monga anatengerani mataja apa Yes. wangoika pakhosi njoka yaikulu kwambiri wangoika pakhosi nkumulangiza mayi adangulowa mchilenje adachokera momwemo mpaka kukatulukanso pa bichi pa chikombe paja sadapondeko sadaponde mwala uno ndenje Ayi. kada ngakhale mtafufuza ku japan zi- zi- zipikitcha za kada analowa ku japan aku kada, japanese eh. Eh, ja- japanese amene zimene zidachitika ndithu ndiye kuchokera penepo palibenso Mpaka kada wina pano. amene adaina kuti ayi, ine ndikayesera sanabwerenso munthu komanso kuti timakhala titawauziratu chifukwa mbiri ya mbenje siya siyachilendo ndipo azimayi amene abereka ifeyo amene abereka makolo athu sachilendo ayi tikamati sembe ija imaphikidwa ndi mabanja awiri mmene uje muli azimayi akamakhala ndi mphamvu yakuti ife tipite inu wake tikaone kumeneko koma chimene chimaletsa ndi chani nchifukwa cha chikhalidwe cha makolo athu pano pali mizimu moti mvetsani bwino inu kumalawi kuno mkwanu silinso ndinu mtanzania kapena mmozambiki kapena ndi mzimbabwe ayi ndinu mmalawi moonekera sioncho bwana zoona
kumalawi kuno ndi malo angati amene mwaona zilumba za pakati pa nyanja ngati zinozi mumapeza njoka munthu wabwino ngati ine ndiyigwira kumalawi kuno ndipo ngati simudaipeze imvani kuti pano pa chilumba cha mbenje ndi cha mizimu tikunena kuti kunoko kuli njokayo kumakhala ming'azi mng'azi mmaudziwa Eya. azathu alomwe amati mpherembe eya Eh, zimene zija kuno zimakhalako ngati ng'ona chaiyo ng'ona koma ili mng'azi kukula kukula kwambiri kumafika ngati ng'ona ng'ona ndipo chimenecho chikakupeza mwadzidzidzi chimapangitsanso iwe nthumazi mwinanso kupambana kuona njoka utapusapusa pa ukhoza kugwa mmadzi komanso zimamenya makofi Zinthu Ndi ngati mchira wake zimene- uja, eh, ndi iwe. mchira wake uja zimene zakunoko zakhala zikuchitika ndipo zinthu ngati zimenezi zikadzuka kuti zigone zizizire anthu achite bata kumapezeka mabanja amene amabwera kudzathira nsembe kunoko ngati banja la senior chief makanjira motsogozedwa ndi banja la nyangu nakambalija limabwera kuno kudzathira nsembe pachiliza nakuuzani kuti kuli chiliza kuno kuli manda kuja amabwera nkudzateta zinthu nkugona nsembe yake imakhala yotani
tikamati nsembe ifeyo mitundu yathu ndinena kuti ilipo mitundu iwiri achiyawo ndi achikhristu Zoona. nsembe yathu ndi imodzi Okay. timatenga ah, mowa ah, mathobwa nkupanga ndi ufa wa waiti wabwino woyera osati osatenga za njala zija yayi koma woyera umene amatenga nkuika mlichero nkutenga ah, ma- ma- chi- chipanda chabwino nkuika mmene muja nkutenga zofunika zina ndi zina nkuika mmene muja nkubwera kunoko ndi makolo athu amabanja awiriwa nkukafika pamanda paja nkumateta mayina a amene adapita pamanda paja amene adafera mbenje muno amene ali ochokera kumabanja amenewa ndipo akatchulatchula anthu aja nkupempherera zimene munthu uja akuchita zikumuonekera mpaka munthu amapeza kuti ngati anali ndi zilonda mpaka zimatha chitsanzo mu 1970 chakuti kunapezeka bokho kunoko malaki omwewa Oho. anabuka bokho mnyamata wina anatenga mwala nkulasa pompo anatuluka zilonda thupi lonseli zilonda zokanika kupola Oh. anabwera anthu osiyanasiyana kuti amthandize munthu uja koma zinavuta kenaka atakhala pansi banja la a senior Makan- la a senior makanjira ndi anyangu anabwera kunoko nkutenga nawo enafe nkubwera kuno kutetateta munthu uja panopa alipo ngwakunkhata bay amene yaonetsa kuti ngwakuchizumulu timati bernard phiri dzina lake mkulu ameneyi koma panopa ali bwinobwino ngati anamwalira ok chabwino chifukwa cha nthawi za mulungu koma kuno anachoka ali bwinobwino koma nthawiyo akadafera konkuno zilonda zita zilonda zitakataka muja mumamvera mbiri ya pa baibulo ya yakhata lazaro ya lazaro ya lazaro wazilonda iyayo zinafika pamenepo ndi lilime lomwe ndikulankhulira pano ineli umapeza kuti ndi zilonda zilonda zokhazokha zokhazokha koma kungompangira kungompempherapemphera kumteteratetera timati kuteta kutetateta nkutha munthu anaona kuti kutha kwa dzuwa limene likulowa kenaka zilonda nkuuma gwa kukhala munthu wabwinobwino komanso chibokhocho nkulowa osaonekanso
kodi za mizimuzi ndiye kuti zimatanthauza kuti anthu amene adamwalirawo akadali moyo pa- pa pa chilumba pano akuyendayendabe kapena zim- zimakhala kuti ndi chani Ah, zimenezo ineyo ndikhoza kuti ee ndizoona amakhala kuti ali moyo chifukwa chake ah, zija zimenezi zimakhala motsogozana ndi mmene inu anthu adera limenelo mukukhalira Yeah. chifukwa anthu ena monga lero dziko la malawi ah, dziko lapansi lili ndi moyo woti zakale nchiyaniso timatha kuwanyoza azibambo athu nkhalamba nkhalamba zathu m'midzimu kumangowanena kuti ndi mfiti pamene anthu aja si mfiti koma anthu aja timamva kale muchina mbiri za mose amalankhula ndi mulungu masomphenya chifukwa anthu aja amalankhula ndi mulungu nthawi imeneyo mulungu amapatsa mphamvu yakuteteza dera lawo mwa chilichonse chimene angakhulupirire ena timamva amasema chimtengo kusanduka njovu kumachigwadira nawonso makolo athu adera lino amagwiritsa ntchito zida ngati zimenezo nkumazilambira nchifukwa chakenso ngakhale ana amasiku anofe akuno ku Salima kwa senior chief makanjira mwambo umenewo tikadali nawo chitsanzo muone ineyo zaka zanga ndizochepa koma ndikukamba zinthu za ma 1920 chakuti Yes. ndikukamba chifukwa chani chifukwa makolo anga adakwanitsa kusunga ngodya zimenezo
mmene mwaneneramo za mkulu za, za bernard phiri adagenda bokho ndamva kuti pano kuona chinthu chachilengedwe siungangochipha wambawambayi tatiuzani nkhani yake zoona motero kuti ngakhale mbalame mukuzionazo mwaona pali achinyamata apa anyamata lero alibe discipline koma akakhala kumbenje kuno nchifukwa mbalame mukuiona apa kodi sungaphe kuti mwina ungokukhwasulako nkhuku ndingofunsa eti mukhoza kupha mbalame
ili apa imeneyo sikuthawaso tu imene imene ndiyolengedwa ndi mulungu amene mudalengedweranso inuyo ndi chimodzimodzinso chimenecho mukuseweretsa chakudya tu iyayi tikusamala kuti tikudziweni poti tikadapha mbalame imene sitikadakudziwani mukadzataniko kunoko mukadzafuna cha kupatulapo mbalameyi nchani china chimene simupha kuli abuluzi sitikupha kuli njoka sitikupha kunoko kuli zambiri ku- mowa sitigulitsako Ah, ayi ah, ndipo mowa umene tili nawo wansembewu umabwera tsiku limodzi pa chaka yeah. inu agulupu tsamani ndi mankhulidwe anu ndikupezani zimenezi mwati mowa mowa siwa- sitigulitsa chilichonse chokhudzana ndi mowa chimene muli alcohol kuno sichilowa ngakhale spirit sitiloleza olo mongozola kunoko simungamwe kungokumwa kunoko ni 5 years inunso simudzabweranso kuno mundiletsa zoona zimenezo dera lino lili la mfumu mfumu ndi anthu ake dera lino amagwiritsa ntchito malamulo a makolo athu zimene ankakaniza makolo athu kalelo mpaka nawo ife tikadakaniza kunoko Kodi Sidzalolanso.
palibe ufulu pa pa chilumba pano malamulo ake ngati ndi amene oletsana mowawo ndi kuti palibe kodi za- ufulu inuyo kuniuza kuti nyumba mwanu muno nyumba mwanu muno mzigona mbali ya uku uko usalowako ine ntapita ndachita ufulu kwa inu mnyumba mwanu ine mwanditenga ku lilongwe kwanu ine nakafika ndiye ndikapeza kuti mwandiuza afumu mugone mkhola la nkhukumu ine nkubwera umo iyayi koma ndikagone kuchipinda mmagona alamuku ndachita ufulu kwa inu ndimangolingalirabe nkhani ya mowayo pa yandikhudza kwambiri opo timamwaso inu asi ndimo komabe ndingolingalira kuti Eh, ndiye mumve kuti mmene lili dzuwamo munthu kachidzulo ngati kanthu umafuna kuti uphe ludzu koma tsono pa chikhalidwe cha malo ano osati salima yonse ino yayi chabwino osati kuchi- kwa makanjira konse kuno Koma yayi pa chilumba koma pa chino. chilumba chino Palibe chimene malamulo ali chete. pano Constitution ili pano ndi yovomereza kulemekeza malamulo a makolo athu. Akuterowo ndi mlendo wathu lero mpulogalamu ya Cruise 5 amenewa ndi a gulupu a Mpiringidzo amene akudziwa bwino zambiri ya malo ano kuno ndi ku Mbenje Island. Tikuyankhula pano tili pakati penipeni pa nyanja ya Malawi. Mumanena kuti tizingopitirira kuseri uku mpaka tikatuluke ku Mozambique. Moti muno mboma la Salima Eh. mdziko la malawi ngati kuli mfumu imene ilibe malire ndi mfumu iliyonse kutsogolo kwakeko ndi a Senior Chief makanjira eti kwangodumpha malo amene amalamulira amakanjira kwinako mupita ku mozambiki